igbo ndị ọma na-ege m ntị abịa m ka m si abịa n'ọgbọ ọzọ ekele m unu kelesie unu ike ụtụtụ ọma nụ ndị igbo na-ege m ntị asị m na unu ga-adị ndụ unu ga-azụ ụmụ unu ga-eri unu ga-ebikwa wee fụ ụmụ ụmụ unu n'ihi na ndị igbo ka anyị wụ abịa m ọzọ ka m si abịa n'ọgbọ nwanne unu nwoke bụ maazị uchenna ijegalụ iwetara unu ozi ọma ahụ mmemme nke ahụ unu maara nke a na-akpọ anyị bụ ndị Igbo tata anyị wetara ihe gbasatara ihe na-eme n'obodo anyị Naijiria unu n'anya tata na-afụ na agụụ dị n'obodo ihe siri ike na Naijiria nke anyị nọ n'ime iridi nri na-afịadị ndị mmadụ arụ ịkwụzi ụgwọ akwụkwọ ụmụazị na-afịazi arụ ikudu ume maka echiche dị iche iche na-eme mmadụ ikuzi ume na-afịazi ahụ mana chineke kere mụ na gị mara ihe ihe niile ọ na-eme ọ bụ maka ya wee na-ajụ anyị ga-ekwu maka mgbagbu wee ghara ọgụ anyị ga-ekwu maka na mmadụ nyiri elu osisi wee daa hapụ inyi elu osisi anyị ga-ekwuzi maka na agụụ dị wee tizie aka n'ihe anyị ekwesịghị itinye aka ụmụnne m na ụmụnna m ikoro na ụmụ agbọghọ na-ege m ntị ajụjụ ka m na-ajụ ihe a biko ama m na ihe esika ike onye chụte ego igote ihe ụmụazị ga-eri obere akwa na-abata o soro ya n'obere leather na-abata ọ dị ka onye ahụ ọ tufuru ego etufu o nwe obere ihe isi ike n'obodo anyị naijiria mana chukwu goziri anyị bụ ụmụ igbo maka na anyị abụrọ ndị na-ayọ ihe anyị abụrọ ndị ayịyọ anyị bụ ndị na-agbasi mbọ ike anyị bụ ndị na-atinye uchu na-afụ na ihe anyị na-eme na-aga wele wele gịnwa nwoke na-ege m ntị gịnwa nwaanyị na-ege m ntị gịnị ka ị na-eme iji wee fụ na ihe a na-ekwu okwu ya na-aga ọfụma o doro gị anya na i tinye uchu n'ihe ọ bụla ị na-eme chukwu ga na-enyere gị aka o doro gị anya na ị gbaa mbọ gbasie ike agụụ ga-agba ọsọ gbasie anyị abụrọ ndị mba ọzọ ya bụ a pụta ihe sie ike ha chọwa onye ha ga-eje na-ayọ ayịyọ na-ebedoro akwa anyị na-agbasi mbọ agba mbọ ka e si agba mbọ ndụmọdụ m ụtụtụ a bụ na anyị ma na ihe siri ike mana ọ gaghị eme ka anyị tinye aka n'ihe ọjọọ tinye aka n'ihe mpụ dị iche iche tinye aka n'ihe aghụghọ dị iche iche ị ga-agba mbọ gbasi mbọ ike wee fụ na nke ọbụla ruru gị aka iji nwa nnọọ chịkọta ọnụ kuru ụmụazị gwa na-erie wee kelee chukwu n'ihi na oge chukwu ka mma maka mụ na mụ na ezinụlọ mụa ekwetego m na ihe ga-adị mma maka na ọ na-adịkwa mma na anyị nọrọ na-atụkọta eruru wee fụ na ihe a na-ekwu okwu ya tụgharịrị ihe ndị ọjọọ dị iche iche ihe mpụ na aghụghọ ma ndị na-eje n'iru eje n'azụ eme ihe dị iche iche anyị ghọtara nke ahụ mana gịwa bụ nwoke na nwaanyị na-ege m ntị gịnị ka ị na-atụ anya kịta kee ebe echiche gị dị kịta ị na-achọ itinye aka n'izu ihe mmadụ ka ị na-achọ itinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche ka ị na-achọ itinye aka n'ihe ịgwọ ọgwụ ego ma iji mmadụ wee merie ihe ekwesịghị iji mmadụ wee mee ajụjụ a ka m na-ajụ gị n'ụtụtụ a biko ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị ị ga-agba mbọ ka ị na-eme ihe ka esi eme ihe ka o mee gịnị ka o yie ihe n'ihi na eziokwu agụụ abụghị ezigbo ihe agụụ na-eme ka mmadụ tinye aka n'ihe ọjọọ mana ọ gaghị eme ka i mee ihe ị kwesịghị ime uru dị na agbammbọ ezigbote uru gịnị dị na agbammbọ okay na-ele anya ịneghe anya ya ọ nwere ụmụ nwaanyị na-eresị akara n'ụzọ ejiri ya na-azụ ezinụlọ nwee ndị na-ere ụmụ ihe dị iche iche na-eburu ihe n'isi na-eregharị ejiri achịkọta ka o si dị nnọọ kama ha ga-atinye aka n'ihe ọjọọ ọ nwere ndị na-akwa barrow n'ime ahịa nke a bụ agbammbọ ha ji ya azụ ezinụlọ mana ihe na-eme taata ma ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa apụta anya a na-asị na ee kee otu m ga-esi eme ọrụ dị otu a kee otu m ga-esi eje tinye aka ee na na ije ubi mmadụ wee kọọrọ ya ubi wee sụọrọ ya ọhịa ee wee saara ya efere ebe a na- ebe a na-ere nri maọbụ ikuru ya nwa maọbụ ifichara ya ụlọ maọbụ ifichara ya ee, ụgbọala ya nwanna ịgbakwara ọrụ ubi kochi ọ daa onye rijuru afọ na- onye rijuru afọ na-eme ọgaranya i rijuhọ afọ iwu otu isi gaa n'ọrụ ọbụla iwepụta rụọ ọrụ rụta ihe maka na uru dị na ihe ọbụla ị na-eme nke i ji n'aka bụ nke gị ka nke a ga-enye gị enye ịmarọ maka ndị Igbo sị na nke m ka nke anyị nke anyị ahụ ị na-atinye anya ọ bụ ọ bịa ọ bịahọ biko nwoke na nwaanyị na-ege m ntị ana m ayọ unu biko n'ihi na ihe dị mma dị mma ihe dị njọ dị njọ ihe adịghị mma adịghị mma maka ị ga na-agba mbọ ka ị na-eme ihe i kwesịrị ime ka ị ghara itinye aka n'ihe ọjọọ n'ihi ihe ọjọọ adịghị mma ị fụ eziokwu kwuo ị fụ ihe ọjọọ i wepụ aka n'ime ya agụụ dị n'obodo eziokwu mana ịgba mbọ ọrụ anyị ga-arụ arụ dị wepụ ihere n'anya ị fụ na agụụ ga-apụ n'ebe ị nọ ụmụaka ga na-amụ amụ ụlọ akwụkwọ a na-aga ọfụma nri a na-eri a na-aga ọfụma ihe niile na-aga werewere n'ihi nke a ozi a na-ezi tata bụ ozi onye nụ ọ kọọrọ ibie onye mee gịnị onye nụ ọ kọọrọ ibie ị nụ ị kọọrọ nwanne gị nwoke ị kọọrọ nwanne gị nwoke a na-agbasa ya ọ na-agagharị ihe dị ihe onye mpụ na aghụghọ a na-apụgharịcha udo a na-adị n'obodo biko o nwere ihe m ma ị mahọ nwee nke ị ma m amahọ ọ ya adị mma ị bịa mụ na gị achịkọta uche ọnụ anyị tụgharịa uche otu e si atụgharị akwụkwọ nsọ yọta i kuzioro m m kuzioro gị ọ na-adaba maka na amamihe bụ ka ọ bụ anyịkọta ya ọnụ megị ọgbọ ọfụfụ yọta aka nri a ọ na-atụkwa mma ọkwụkwa n'aka ekpe a ka ọ na-adaba maka na ọ bụ na e kwuru igbo ya ọfụma ọ na-aga ọfụma ụmụnne m ekenee m ekenesie unu ike biko ị chọrọ inweta anyị n'ụlọ ọrụ a ebe anyị na-agbasa ozi a ma ọ bụ ị chọrọ ịgbasa ozi ọbụla dị mma ma ọ bụ ị chọrọ ikwu ịgwa anyị maka ahịa ị na-azụ ma ọ bụkwa ị chọrọ ịgwa anyị ebe ị nọ ọ wụ ụlọ akwụkwọ ka i nwe ọ wụ ụlọ ụka ka ị chọrọ ime ka anyị mara ụwa niile mara maka ya ihe ọbụla ọbụla ị chọrọ ka ụwa niile mara maka ya ị ga-achọ anyị n'ebe anyị nọ ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv procyonrtv maka ndị amarọ ka e si asụpelụ procyon procyon bụ ka a sụpekwaa ya na bekee p r o c y o n ị pịa ha na www.procyonrtv ihe niile na-eme achakapụta ị na-afụ ihe a na-eme ebe a ọ bụrụ i weta nka tinye nka ihe na-eme ebe a ọ na-achape n'anya ọkwa ị chọkwa inweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 0809 08046464206 ma ọ bụ nweta anyị na 081 two two eight zero seven six seven one ị kpọhana anyị igwe a anyị na-agba kịtịkịtị ebe anyị nọ bịakwute gị n'ihi na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-adị anyị na mma asụsụ Igbo atọgbuo onwe nwanna ị fụ ihe ọjọọ ị gbakwuo ihu ị fụ ihe ọma ị makụ ya ka e si amakụ mmadụ maka na ihe dị mma dị mma biko ị ga na-agba mbọ ka i mee ihe nka n'ihi na ihe dị mma dị mma ozi a bụ ozi onye nụ ọ kọọrọ ibie afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nke onye na-ebupụtara unu akụkọ a bụ anyị bụ ndị igbo biko ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ ekele m unu tata kelekwa unu echi kele unu nwanne echi n'ihi na asụsụ Igbo ga na-adịgide ndewo